Tikhale tikucheza ndi Meya wa mzinda wa Lilongwe amenenso ndi khansala wa Chigoneka Mtsiliza Ward. Amenewa ndi a Peter Alex Banda amene akhala akutifotokozera zambiri zokhudzana ndi mzinda wawo. Ndikupempheni bwanji kuti mukhale pomwepo. ndikulandireni ndatokoza utsimbeni moyo moyo wabwino kaya ine a wabwinonso ndizongwambira chabwino poyamba programu yathu Mm. taona mwalimbikitsa makamaka ntchito yotolera ma city rates yes mu mzinda uno wa lilongwe kodi ndi ndalama zochuluka bwanji zimene zili ndi anthu nanga mukuyembekezera kuti muzitolere motani Uh, panopa tiku- ngati sindikulakwitsa ndi 3 point chakuti biliyoni imene ili mu anthu yoti tikuyenera kutolera komano uh, mmene tayambira muja sitisiyira pompo tikhala tikupitiriza and tikhalanso ndi ena private amene atithandizire kuti chinthu tigwira nacho tigwirane tigwirane manja kuti tikwanitse kutolera ndalama zonse zimene zili ndi anthu chifukwa ena ndi zakalekale ena mwina atha zaka 10 osapereka kalikonse ku- ku city nde tikhala tikugwirizana ndi anzathu kuti tichilo- tikwanitse kutolera
mwafotokoza kuti mukhala mukugwiranso ndi anthu ena a mm. private mwina tinene kuti anthu amenewa mwawapanga kale engage kapena mwina ndondomeko yake ikuyenda motani no panopa tili kaye munjira yoti tiwapange engage kuti tikhale nawo limodzi panopa sitinapeze sindingakuuzeni kuti ndakuti akuti ngati khonsolo mwayika ndondomeko zotani kuti mwina muonetsetse kunena kuti pamene mukutolera ndalama zimenezi mm. mutolere mwabata ndi mtendere pasakhale mapokoso pakati pa inu ngati khonsolo komanso mwina eni nyumba Eh, choti mudziwe choyamba nchoti ku Malawi kuno phokoso ili ngati culture makamaka ku Lilongwe phokoso ili ngati chikhalidwe chathu chimene tidachikhazikitsa so ife kumbali yathu tiyesetsa kuti pasakhale phokoso ina lilonse komanso ngati ineyo nthawi zambiri muzindiona tikuyenda nawo nde pamalo poti pali ineyo sipangakhale phokoso sindikukhulupirira kuti pangakhale phokoso tiyesetsa kuwaphunzitsa anthu athu kuti uh, pasakhale kusemphana zichewa pasakhale kuyankhulana mwamtopola zina amayambitsa ndi omwewo komano chikafika choti munthu wa city wachibwezera nde chimakhala ngati ayambitsa ndi a city kuno ku Lilongwe kulinso vuto lina la number 2 tinapanga udani kwambiri ndi a city chifukwa choti amatolera ma city rates chifukwa choti amatolera ndalama m'misika ndiye ka- ka- kakacha kamene kajako kanakhazikika kuno ku Lilongwe so ndimafuna kungowapempha anthu kuti tikamati tikutolera timakhala tikutolera zimene inuwo mwagwiritsa ntchito koma simunatipase
mwapereka chitsanzo chabwino kuti mwina pali kaudani mm. pakati pa anthu komanso a city mm. so funso langa ndimafuna ndimvetsetse kwambiri kuti ndondomeko zitizo zimene mwakhazikitsa kutengeranso kuti mwatchula kunena kuti pompano muyamba kupanga engage ma private uh, uh, institutions mm. to help you kuti mutolere ndalama zimene ndi njira ziti zimene mwakhazikitsa anthu afuna amvetsetse
ndi zambiri one ngati anyamata athu amene akutolera Tiku- choyamba tikuwauza zoti tikumane ndi ma residents onse kuti awafotokozere mmene angakwanise anga, ang, njira zimene angatsate potolera ndalama nanga ndi anthu ati chabwino azioneka motani chifukwa tikhoza kutheka kuti ifeyo tikunena zoti tatumiza a city koma enanso nkuchilowelera chinthu chija kumayenda nawo mnjira zawo zofuna kuwabera anthu komano ife one tifunika akhale ndi ma id akhale ndi ma uniform athu a city cholinga tionesese zoti amene akafika pa nyumba ya munthu kapena akafika pa malo a munthu akhale kuti akukhulupi a- a- munthu uja akhulupirire aonedi kuti munthuyo ndi wa city
kumeneko kumbali ya anthu anu a, a ku city council yes.
kumbali ya private uh, institutions individuals mwayika ndondomeko zotani kuti akafika mmakomomo anthu akwanitse kuwakhulupirira zimenezo chifukwa choti sichinakhazikike kwenikweni tikhala tikufotokozerani ku side ya chimenecho sichinakhazikike kwenikweni kuti anthuwo tiyenda nawo motere motere
chilowereni pa ufumu wa mzinda mm. wa Lilongwe mwina ndi zinthu ziti zimene mungatifotokozere kuti zachitika mu nthawi imeneyi kapena ndi mapulani anji amene amalawi ayembekezere ochokera kwa inu uh, mukaonesesa mzinda wa Lilongwe ndi waukulu is a big city and is a, a mother of all, the whole city tili ndi ma city 4 ngati mukuwatsatira bwino Mzuzu Lilongwe Blantyre I, I think atatu yeah so ma city onsewa amayamwa panopa pa lilongwe chimene chikutanthauza kunena kuti uh, mzinda wa lilongwe ndi waukulu tikaonesesa mzinda wa lilongwe uli ndi malo ochulukirapo amene tikhoza kuyerekeza ngati city center ino ndi mkatiso mwa mzinda wa lilongwe tikapita ku old town tikapita mu area 2 umu ndi mzinda umodzi wa lilongwe so ndi zinthu zambiri zimene ta- takhala tikuchita ineyo ngati mfumu ya mzinda wa lilongwe choyambirira sindingapite pamalo ngati ndinga- sindingapite pamalo ukamuuza munthu kuti samalapo koma yekha munthu uyu akuyenera kukhala ndi initiative yoti asamale pamalo pake so takhala tikuwauza anthu mbuyomu mwakhala mukuona ndi kupanga ma meeting ndi ma chairman a mizinda a a misika kuti panopa ah, ndifuna misika idzikhala ikhale yooneka chonchi mumsika mukakhala zoti ah, ndi woti sikuoneka bwino ndi waumve chairman yo tisintha tiike wina ife wa kukonza mumzindamo ah, mphamvu yonse ili ndi iyeyo so ta choyamba tidakhazikitsa program imene yoti ngati chairman sakusamala msika wake amene tisinthe number 2 mwakhala mukuona tikuwapanga uh, tikupanga ubale ndi anthu osiyanasiyana japanese embassy tikugwira nayo ntchito kuwaonesa anthu kuti msika uwone msewu uwone uzioneka chonchi kusesa kutani zimeja zimene takhala tikupanga number 2 mzinda wa lilongwe tikuutengera patali kwambiri chifukwa tili ndi ma investor angapo amene akubwera tikuyamba kumanga msika wa, wa makono mu ku rest house ili mkati kuja kubwa kumalangalanga kumene kuja tikuyika msika wa makono tikumanganso depot yabwino uh, depot imene ija tiphwasula posachedwapa so ngati city center so tikuyipangira mm, malo abwino abwino amene muzili mukabwera kuti munthu wachoka kaya ku mzuzu azitha kufunsa kuti kumalo kumene ndingakakhale usiku ndi banja langa ndi kuti ndiye ndi kuno ku city center mapulani amenewo tina- tina- tinapatsanso ngakhale abimu kuti atithandizire kuti chinthu chikhale ndi mphamvu ndipo chi- chiyambike posachedwapa mwatifotokozera bwino makamaka za zimene zikuchitika mu mzinda wa lilongwe koma uh, titabwerera kaye pambuyo makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kutolera ma city rates mm. a mra posachedwapa afotokozera kunena kuti uh, nawonso ayamba kutolera makamaka misonkho kuchokera kwa eni nyumba mm. uh, mwina mkuona kwanu mukuona kuti zimenezi zikhudza bwanji ntchito yanu inuyo ngati khonsolo yotolera makamaka uh, ma city rates uh, hmm. choyamba ndayamikira a mra chifukwa choti azindikira kuti uh, kutolera misonkho ndikofunika chimene panopo mungazindikire chonena kuti Kutolera misonkho kukuchita kaye kuti kuyang'ananso budget imene a president anainena kuti every constituency ikuyenera kukhala ndi 5 billion. Nde 5 billion ija ichokera kuti? Tikuyenera kuthamangitsa za misonkhozi. So ngati khonsolo kulibe kukhuzika kulikonse ife ndi ongosangalala kuti tsopano mra yadzuka ikupanga zimene president akufuna. Chifukwa ngati akutolera misonkho ndiye kuti chitukuko cha dziko lino chipita patsogolo. So kunoku ngati khonsolo palibe chimene tingadandaule ndi ongolimbikitsa kuti apitirize. Chabwino, mwina nkufotokoza kwanu uh, mm. ndimafuna timvetsetse mm. kunena kuti uh, mwina kubwera kwa MRA kuti izitolera nayonso misonkho kuchokera kwa eni nyumba makamaka nyumba zimene zikupangitsidwa rent mm. zikhudze bwanji ntchito yanu inuyo ngati khonsolo makamaka yotolera ma city rates? Um, hmm.
Pamenepo ndikhoza kunama chifukwa chonena kuti ngati mra nayonso ili ndi njira zawo zimene imatsata, kunonso tili ndi njira zathu zimene timatsata. Chinanso choti musaiwale nchoti ntchito ndayamba kumene ndiye zambiri maubale awo pakati pa City ndi mra sindingafotokozeko kwambiri chifukwa ntchito ndangoyamba kumene, sindinafufuze kwenikweni komano sindikukhulupirira kuti uh, kunoku ngati anzathu otolera misonkho uh, angadandaulepo kapena zingapange affect kwambiri tinene kuti mwina mukukambirana mm. mukugwirizana ndi a uh, mra pa mmene mwina ndondomeko imeneyi itayendere uh, kuti mwina ku mra zizitere kunonso zizitere mudzikumana pakati ya yeah, of course anakambirana anakambirana kale chifukwa chinthuchitu si chakuti changoyamba mwezi watha chinayamba kucho chinayamba kalekale chinayamba kalekale so chikungopitirira chabwino mwina mukuona kuti mwina nkotheka mm. kuti inu ngati khonsolo mm. komanso ngati mra mm. mwina mungobwera pamodzi ndikumatolelera misonkho imeneyi pamodzi ndi cholinga choti mwinamwake musatangwanitse eni eh, nyumba ah, kuti mwina apite ku mra akamve zina abwere kuno ku khonsolo amve zina kungokumana pamodzi nkumatolera limodzi ndizotheka komano zikutengera eh, ti- tikakumana akuluakulufe kuti tikambirane chifukwa mra mm, ndi city aliyense amakhala ndi njira zake zotolera nde tione malamulo awo ifenso at- aonese malamulo athu kuti tikamatolera misonkho ah, zimakhala ziti ndi ziti zimene timayenera kutsatira nanga munthu amene tikatolera misonkhoyo amayenera kukhala kuti ngati kumtsekera nyumba ngati kumtsekera malo ake wakhala nthawi yaitali bwanji asakulipira misonkho pali chilinganizo cha mkumano pakati pa inu ndi mra pa pakatipa mwina ndi zimene ndayamba kuzikonza ndinawauza a CEO kuti tikuyenera kukumana tigwirizane nanga si aliyense akuyendera mwake or even uh, mwaona uh, uh, enforcement enaake akulanda njinga za moto ya amene aja tikuyenera kukhala nawo pansi ndikukambirana kuti njira yake tiyenda bwanji chifukwa tisaiwale zoti anthu amene tiku- tikugwira nawo ntchito tiku- tikuwapanga zimenezi ndi a Malawinso and ama- eh, iwonso anthu onse asaiwale kuti ngati sakuperekanso misonkho nde kuti akuzunzanso dziko lawo kuti likhalebe pa umphawi nde mkumano umene ukhalapo tikambirana ndi zimene tayamba dzulo
tikaona mu mzinda wa lilongwe nawo malo amanda akuoneka kuti akutha ngati khonsolo mwina mukuchita zotani pofuna kuonetsetsa kuti mwina amalawi asachite uzingwa pokaika maliro Pa- tis- malo tili nawo tili nawo ambiri mukati muone lilongwe ili ndi malo ochuluka city imakhala ndi mapulani Wa- amene ti- timaona kuti apa pazakhala chakuti mbali kuzakhala zakuti zakuti so malo tili nawo ambiri tipereka ena kuti tithandize kwa anthu amene aferedwa. ena maganizo kuti mwina mwake mungoyamba njira zanzathu akunja mwina ma cremation ndi azinzawo Ayi, apo ndikhoza kunama. apo kunama Ndikhoza kunama. Zimenezo sineyo kwa ineyo mulibemo mutu mwangamu. chabwino ah, tikang'ana mmapuloti Mm. nde ameyatu muli chipwirikiti mm. mashopu pali ponse yes.
mupite apa nyumba oh, pafupifupi nyumba ina iliyonse ili ndi okala ngakhale misika ili pali ponse ngati khonsolo mwina ndondomeko zimenezi mukuziunikira motani komanso mwina nchiti chimene mukuchita kuti mwina pakhale ka sanity uh, eh, mashopuwa ali pali ponse chifukwa cha anzathunso awa achimwenye chifukwa choti zinthu zawo tsapano asiyana kumaodetsera ku shopu kuja pano akumayenda nazo m'manyumba zimene government yapita ija inapanga kuti no palibe nthawi yoti munthu adzitenga chinthu kupitisa adzi- adzinyamuka ku nyumba kukaoda kumsika komano amwenye muli ndi ufulu tengani magalimoto zinthu zilowe m'manyumba ndiye munthu amatha kungooda kakamba kaja apachika pa, pa, pa khonde ya nyumba yake so tili ndi njira imene tikutsata ife panopa uh, taika anyamata amene ayendere mashopu onse kaya ndi kaokala amene uh, titi tiwauze kuti tsapano ngati khonsolo tikufuna zoti muzilipira ndiye chifukwa choti adzithawa kulipira kuja chifukwa ena timabizinesi tawo ting'ono ting'ono sangakwanise kulipira chifukwa choti akuthawa kulipira kuja ayimakayi so izozo zili mu process yoti tikuchiganizira kuti tiyenda bwanji tichipanga bwanji mwadzidzimuka mochedwatu ngati khonsolo chifukwa mm. mwina amalawi pano nkumafunsa kuti kodi zimenezizi nthawi yonseyi zinali zololedwa kapena mm. mwina mbuyomo khonsolo imachita mota ya yeah.
Ndi mochedwa koma simochedwa kwambiri chifukwa choti uh, mumadziwa chilichonse ukamapanga uh, mukamachikhazikisa chimayenera zoti chidutse mwambiri mumayenera kufunsanso anthu ambiri akuthandizeni maganizo ndiye nchifukwa chake chaoneka ngati chochedwa koma sichinachedwa chilichonse chimakhala ndi chiyambi ndiye chiyambi chake ndi ichichi tikuona kuti zimene tikukamba papazi mm. uh, m'mbuyomu mwina timaziona kwambiri m'madera m'ma locations mm. uh, koma pakadali pano tikapita iyi ngakhale madera akuluakulu mm. mwina ku area 43 ku area 10 ku area 12 mm. tikuonanso mm. ndithu kuti anthu amanga maokala awo panja kapena yeah. mwinanso kugulitsa malonda ang'onoang'ono ngati a tomato ngati khonsolo mwina nkhani ngati imeneyo mukuyiunikira motani chochititsa ndi chani choyamba nnene kuti nkhani ndi civic education chifukwa anthu amene akugulisa zimene zija kawiri kawiri sangakhale eni ake nyumbayo koma mwina munakatenga munthu wantchito kuti azikuthandizirani nde wantchito uja poona ndi kasalale kamene mukumpasa oganiza zoyamba business panja ena amakhala magadi ena amakhala anyamata otchetcha ma garden boy so ndi anthu amene akutenga culture imene ili kwawo akuipititsa mu 43 nthawi zina amakhala mu 43 momo komano ntchito inapangisa eh, eh, ntchito inapangisa kuti akakhale 43 pamene anali aku- a- a ku Kawale ndi ka business kamene anali nako kuja uh, mind yawo yonse akupangisa zoti a- a- adi- adi- aganiza zoti ayambireso kuti ali ku 43 so ineyo ifeyo ngati khonsolo mmene ndanena muja kuti tiyenda and uh, kunena moona Tikhala ndi gulu lina limene likaphunzitsa anthu kuti akati mzinda ndi chani, kodi mzinda umafunika uzioneka bwanji. Tikamakumana ndi ma residents aja akati mzinda umafunika uoneke bwanji. Ineyo ndi meya wachinyamata sindingalole kuti mzinda udzionongeka ayi sizingatheke. So kumenekoko tifikako tayankhula.
munafotokoza kunena kuti mwina amwenye ndi amene mwina akubwerano kufupi ndi anthu Yes. kumadzaodetsa zinthu zosiyanasiyana zimene zikukolezera makamaka mchitidwe osegula maokala pena paliponse kapena Yes. kuchitira malonda malo osavomerezeka ngati khonsolo mwina kumbali ya amwenye amene akuchita mchitidwe umenewo mukutengapo gawo lanji kuti mwina mwake tithane ndi mchitidwe umenewo ngati sindikulakwisa chifukwa choti zili m'malamulo zifunika kuziunikaso kachiwiri malamulo lamulo limene loti mwenye akhoza kutenga katundu chifukwa mukumbuka poyamba timadziwika kuti a- apita- a- a- adadi apita ku bakery kukaoda bread panopa palibe munthu amene olo bakery samayiziwa amaziwa chigalimoto cha bread chimene chimabwera kumanyumba kuzapereka bread kamba jigisi sopo zonse zija panopa anthu zoti kubwalo la njovu kuli malo odera panopa sakudziwa malo angodziwa zoti "Oh, galimoto idutsa ya jigisi tioda jigisi so ah, zimene zatipangisa kuti mwina mchitidwe umene uchuti- u- uchulukirepo ndiye ndikhoza kunama kuti ndikhoza kuti ayi ndaletsa zizofunika kuziunikira kaye kuti ah, chikupindulira bwanji anthu kapena sichikuwapindulira bwanji anthu Kuipa ndi ubwino wake kufunika kukuona kaye kuti chikuchuluka ndi chiti, chikuchepa ndi chiti. Koma tikayang'ana malonda ngati amenewa makamaka kwa amwenyewa akhala ali mdziko muno mm. ndiye kuti mwina mwake malamulo anakhwefuka ah, zimene zachititsa kuti mwina azichoka kumene amachitira malonda kumene anthu amakawapeza nkumafika mma- mu ma locations amene anthu akukhala ine ndi mboni
uh, the past government inakhwefula kwambiri zambiri izi zomayenda ndi sopozi mbuyo muna- kunalibe kunalibe zomayenda ndi kamba kuti chigalimoto cha kamba chiku- chikubwera kudera kudzagulisa kamba kunalibe even panopa anthu mukapita mmamidzi mukapeza zoti anthu aja amagula zitsulo aja akumatenga kamba kusinthitsa ndi zitsulo kumamidziko chifukwa choti amwenyenso nawo anati anakhwefula so nthawi yapita ija malamulo ambiri anakhwefuka kwambiri aliyense amangopanga zinthu chifukwa choti iye ndi Mmalawi, akudziwa kuti ndi nzika, komano zimene zapangitsa zoti Malawi tsopano ionongekeretu. Even city yaonongeka, mukhoza kuona panopa ma shop mtown muja ndi osapenta, ndi osaoneka bwino. Chifukwa chani? Mmbuyomu anakhwefula kwambiri malamulo, amwenye anamasuka kwambiri. So panopa mwenye sungamuuze zoti apente chifukwa ndi nthawi ya mvula, ndiye kuti aonongapo ndalama zake. Komano kukati kwauma. ndi pamene titayamba kuwauza kuti okay chakuti tikupanga chakuti tikupanga mwakuti
yeah. tiyang'ane nkhani ya chitetezo mm. pakhala pali ma cases ochuluka uh, anthu kubedwa mm. ena mwina kupezeka ataphedwa mm. mu mzinda wanu wa lilongwe yes.
muchita zotani ngati khonsolo pofuna kuonetsa kuti anthu akukhala mwamtendere komanso mopanda mantha um, hmm. mbali ya chitetezoyi ndikhoza kunena kuti panopa imeneyi tiisiye m'manja mwa a Mukhito, Hon. Mukhito ndi bwana Chisale chifukwa bwana Chisale ndiye timakumana timacheza nawo and amafotokoza molimba bwino kuti chitetezo m'dziko muno chilipo so mafunso amenewo apita kwa iwowo ine ndi mfumu yes komano kumbali ya chitetezo ili ndi gawo lake komabe inu ngati tate wa mzinda wa lilongwe Yes.
ah, ndikukhulupirira kuti mmayeneka kukhala patsogolo mwina kuwakankhakankha ah, anduna kuti ayi mu mzinda mwangatu anthu akupezeka ena kubedwa ena kuphedwa tatithandizani mwina tikhale mchitetezo ndimafuna ndimvetsetse bwino zimenezo kuti- panopa
hmm, sindikhulupirira zoti eh, from now kuchokera mmene anasowera Baba wa crossroads kuti zikhoza kuchitika sindikukhulupirira chifukwa panopa even anduna ali serious kwambiri atsimikizireni amalawi chikukulimbitsani mtima kuti zimenezo sizingachitike sizingachitikenso anduna ineyo uh, kudzera mwa chisale ananditsimikizira kuti palibe chilichonse chimene chingachitikenso iya yeah, tsono apa tikuyankhulana ndi mtundu wanu Ah, anthu anu akulilongwe Hey, akufuna pano- pano kumvetsetsa pachitetezo kuti chilipo. iya chimene chikuwalimbitsa abambo athu meya peter alex banda ndi Eh, chani chitetezo chilipo ndi chokwana mzinda wa lilongwe chitetezo ndi chambiri kwambiri komatu anthu akupitirira kubedwa no panopa simungapezenso munthu simungamvenso nkhani imeneyi si sabata yatha yomweyi tidamvako kuti ayi uku mwina winanso wapezeka ataphedwa cha kwa kauma
imeneyo nde idandidutsa sinaimve imeneyo nde sinaimve komano ndikutsimikizireni chitetezo chilipo ndi chokwana Mhm. iyi mmene uh, akulamulira mkulukutamoyo ndi nduna zake chitetezo ndi chokwana kwambiri
As the mayor of Lilongwe, Yes. what is your uh, philosophy on managing the city council?
Um, soon I will have an uh, conference imene ndifuna ndiwauze anthu my legacy what is my legacy and what I want uh, Lilongwe to be like cause uh, kwadutsa mameya ambiri komano ambiri simungandiloze kuti anapangako chani sindikuwanyoza komano nkhani yake ndi ija mangokhazi anapita kukasesa aya anapita kukapanga zakuti komano in my time ndikufotokozerani kukubwera kufa ndili ndi conference i think week ya mawa aku- akuitanani ino ngati azodiac ndizakuwuzeni uh, my legacy kuti ndikufuna lilongwe ioneke bwanji ndikufuna city centre ioneke bwanji ndikufuna bwalo la njovu lioneke bwanji zimene zija ndikukuuzani chifukwa ndali nda- ah, ndinali meya oyambirira kutuluka kuno ku malawi ndinali cape town takaona kumene kuja kuti ah, no anthu amamanga mwa standard akata kumanga kapena aka- akata kupenta tikapita ku mashopu aona kuti okay ngati mufuna ah, mameshi mupita mbali yakuti. Ngati mufuna ma vegetables mupita mbali yakuti. Komano kuno ku Lilongwe msika omwewo ndi wazovala, msika omwewo kuli sapato, msika omwewo kuli masamba, msika omwewo aku- ena akuphika mu ziwaya. So ndikufuna ndiyisinthe Lilongwe. Adzigege ndi ma restaurant onse tikhale uko. ya so koma sindingayambe kuwululiratu chifukwa zikubwera mu program yanga ikubwera kutsogolo tili pompo ena ati kunjawo akuti "Eh, umati ameya a mzinda wa lilongwe Ndi ndi ogona." okonda kujiya ma speaker no uh, mwachita bwino kufunsa funso limenelo ndiye ndiyankhirepo ndili standard 8 kuchigoneka anandibwezako ku school ati ah ukuoneka osuta chamba ukuoneka omwa mowa eh? chifukwa cha mmene ndimaonekera ndili william male form 1 2011 if not 2013 anandipasa dzina amati barman koma nthawi yoti ndinali kamwana kakang'ono kuti mowawuso sindikuuziwa ndi mmene ndimaonekera Anthu olo mutati muyende m'mabala simukamva dzina la Peter Banda kuti anali pano. Ndi mmene ndimaonekera ndi mmene ndilili. Ndimadandauliranso wina mwa mmodzi mma office kuti ah maso anga lero akupweteka. Chifukwa one ndimagwiranso ntchito ndi usiku omwe ndimagwira ntchito kwa Dr. Holistic Alex Banda. Nde nthawi zina ndimatha kukhala ndinali ku lab. mapanga nthawi zina mankhwala so anthu amandiona mmene ndililimu chifukwa kugona ndiye kumandivuta kumatheka ndachezera osati kuchezera kumasipika akunenako ine kumasipika ayi Yeah, ndimafuna tilengerepo mwayi kuti mwina mu- a- as you are explaining about mwina the city of Lilongwe mwina ena nkumati apo kuti ndi okonda kunjoya masipika No. koz mutifotokozera malo awiri atatu mu Lilongwe. no no no no no and ngati kuli malo amene nafikako ndi ku umati cha- ili- i- Illusions chifukwa choti anyamata anapita kumeneko ankakapanga za ahefe ankakaona uko kumeneko kuti kuli bwanji so wa, ili- wa Illusions anandiimbira foni kwabwera anyamata kuno zili chonchonchi then atachoka iwaja ndinapita kukaona mwina ngati anthu anganene malo amene ndinafikako ndi ku kwa helo chifukwa choti panali anyamata ena kunali show nde ankafuna akalowerere koma analibe mphamvu yoti angalowelere ndinangowatenga kukasiya So- so mmaziwa zinthu zi- zinthu zina ukafuna kuthandiza munthu ndiweso amene umakaonekaso olakwika so kumene kuja ndakasiya anthu anthu pamene amati, "Ah, ndakuona ndi kwa elo ndi elo elo wanda Ndati, yes ndali kumeneko komano sizoti ndimapitira zimene mukuganizazo ndikukhulupirira kuti amene akuonera pakadali pano amvetsetsa kuti yayi inu mbali yanu si imeneyi komabe kukhala ah, tate wa mzinda uno mfumu ya mzinda wa lilongwe kungounikira amalawi kuti mwina amene akufuna kubwera kudzayendera kuno ku lilongwe ndi malo ati ndi ati amene mwina mwake angayembekezere kuti akadzapeza kuno uh, makamaka pa nkhani ya zisangalalo yeah, all right. um, tili ndi ahelo pa gateway tilinso ndi malo amene anthu akhoza kusangalala tili ndi illusions anthuso akhoza kupita kukasangalala ndi malo abwino achitetezo ndikuwasankhira malo abwino achitetezo oti akapita kumeneko sangadandaule zoti wina wandipisa mthumba wandibera foni mbuyomu tinali ndi m1 amene panopa i think mukuona kuti inazizira komano malo amene uh, ndikuwaziwa bwino ndi amenewo illusions uh, ahelo gateway kumene kuja tili ndi malo oti anthu akhoza kukasangalala ndi ambiri oti singakwanise kutchula ifa mwambiri sinakondemo nde da kungotchula kwa awiri atatu akhoza kupita malo amene ukasangalala kwa chitetezo tikutsata kwa chitetezo chifukwa malo enawa pali zinthu zina munthu umazisho- umaziyamba wekha da umatha kupita malo oti alibe chitetezo tiyerekeze ngati mmene ilili timangoitcha kuti devil street uzikamwera uzikamwera kumene kuja kamacho kumene akuchotsa foni kulikumala kulibe chitetezo pamene anthu achoka yamba akuba ena timayamba tutoka so malo amene ndauza ndi amene angapeze muchitetezo mzinda wa lilongwe mm. mwina ukhoza kukhala pa namba 1 mm. pa mizinda imene makamaka misewu yake ndi yoipa kwambiri yes sindikukamba za zitukuko zimene zili mkatikati mwa tauni mm. kapena zikuchitika pakadali pano yeah. koma tikukamba malo ngati mwina tikapita kwa chinsapo mm. tikapita ku area 25 yeah. tikapita ku area 49 malo amenewa mm. misewu yawo ndithu ikuoneka kuti sili bwino kwenikweni mm. mwina ngati khonsolo ya Lilongwe zinthu zimenezi mukuziunikira motani komanso mwina pakuchitika zotani kuti anthu a m'madera amenewa nawonso athandizike ku nkhani ya misewu uh, choyamba
nkhani imene ndinene chonchi ndikakhala ngati president wa dziko lino la malawi ndi makhansala kapena ma mp aja ndachita kusankha ngati mmene amasankhira nduna ma mp ndi makhansala a mu Lilongwe muno nkanachotsa kale ntchito kwa palibe chimene akuchita iwowo anthu anasankha kuti awapangire inunso ndi khansala inenso ndi khansala koma mupita kudera kwanga panopa misewu inali yoduka mukaone ku- ba- monse mmene mumaduka panopa akuikamo ma- akumaliza kuika madrain kuika makalavati ineyo ngati khansala kudera odi yangayo sindikukamba za odi ya wina koma ndikukamba za odi yanga mupite mukaone mukaona kuti ichi zimene ndikunena zi panopo zikuchitika anthu ali mkati kugwira ntchito makhansala ndi ma MP nkanachotsa ntchito pa chifukwa chani sanitation kuno ku Lilongwe ikutivuta chifukwa choti makhansala ndi ma MP kaganizidwe kawo kungoganiza za uh, cdf zoti apange engage anthu awo- awo- awo- awo- awo- awapatse initiative yoti akhoza kugwira nawo ntchito limodzi ndi kukonza mzinda wawo panopa mu- mmutu mwawo mulibe ndikanakhala president kuti ndinachita kusankha ngati nduna makhansala kapena mamp ndikanachotsa ntchito chifukwa mukapita kwa chinsapo sikuti kulibe mp kuli mp ndipo kwakhala ma mp nchifukwa chani ma mp osamapempha chitukuko kuno kusiti mukapita uh, kufozi mukapeza zoti ndi kuli bawa yokhayokha koma kuli kansala kuli mp akupangako chani nanga amene amakhala amapangako chani so zikutengera munthu amene ali kuderako atiuze ife ifeyo ndi city inuyo ndi tate mm. wa mzinda wa lilongwe mm. mfumu mm. eh? mm. ku, ku, ku wodi yanu mm. mukukamba kunena kuti kumeneko zinthu zikuyenda mm. eh, misewu mukukonza mm. zikukanika pati kuti muwanyamule anzanuwa kuti mwina mwake nawonso mawodi mwawomo zikhale ngati zalong- zalongosoka no uh, si nthawi yoti munthu achite kuwauza kuwanyamula anthu anavota koma sinanga ndinu Pakampeni zake ankati chani? inu ndinu mfumu yes paka inu bambo anu mufuna ndikuuze mpaka pakampeni bana zikuveka pakampeni tereko munthu ukhoza kunena chilichonse komano inuyo ah, anthu anakukhulupirirani kuti Yes. tate wa mzinda Mm. inu ndi amene mukuyeneka kumalondoloza kuti kodi ku wadi iyi Akupanga kuya. zikuchitika chotani eh simukutsatira zimene zikuchitika m'mawodi mwinamu kuti mwina mwake ndikutsa- olo ndikutsatira Komano si nthawi zonse bambo ako angakuveke trouser kapena angakuveke boxer. Inu basi uzichita kupita kukagogodera kuti MP zapangani zakuti. Komabe sinanga inuyo ngati tate wa mzinda uno yeah. anthuwo ndi anu ndi anga. Eh, inde ali pansi pa khansala amenewo komano ndi anu Mm. kutereko china chake chikalakwika adzalozabe inu kuti Adzaloza ayi, chalaina. Inde ah, paulo ah, panopa anthu a Banda amene atu akukwana. simunatithandize uku Olo anthu amene akutukwana kuti mzinda wa Lilongwe sukuoneka bwino. Akutukwana ine, sakutukwana MP. timafuna timvetsetse kunena kuti inu ngati mfumu ya mzinda uno mm. makhansala awa mwina sakumabweretsa eh, ntchito zimene zikufunika kugwirika ku dera kwawo kwa inu kuti mwina mwake inu ngati khonsolo mutengerepo gawo no ndikanena kuti sakumabweretsa ndi ndinama koma nthawi zina tili ndi zinthu zitatu if not four one imakhala zoti uh, funding tilibe tidakalibe funding ndalama ikuvuta so chifukwa cha chimenechi mwina kutheka zoti khansala uja anabweresa komano ngati city ilibe ndalama number two ngati pali city uh, secretariat imene ili yoti ndi ya madrais kwambiri ndi lilongwe city apopo nde ndiyankhula musabwerera mbuyo ngati kungakhale kotheka uh, ine ndi mfumu yes komano sindingakwanitse anthu aja kwa kuwachosa ntchito koma kuwapanga push ndikhoza kukwanisa ndipo ndimapanga uh, minister of local government atatiganizirako pang'ono ma directors osiyanasiyana ali weak popanga chinthu kwambiri ali weak osatiso pang'ono mwina atatipezerako ma directors ena amene angakwanise kuti chinthuchi chifukwa lilongwe lilongwe amene ndi manthu wa masiti onse komano ma directors kaya mwina poti ti- tidalemba tokha ntchito komano no zambiri amapanga mwa weak mwina aku ministry ya munayesa kukambirana nawo pankhani yeah, well, uh, ndinabuka appointment kuti ndipita west uh, thursday ndikuyenera kukakhala ku Thursday kukakambirana nawo ziwiri zitatu inuyo mukamakhala mm. makamaka uh, mukamakhala mukamapita ku ofesi tinene kuti mmasangalala ndi mmene zinthu zikuyendera mu mzinda wa lilongwe makamaka mwina ku mmene zikuchitikira ndingofotokoza mm. choncho mumasangalala ngati meya uh,
ndikuti munthune sindikugwira bwino ntchito ngati ndikasangalala ndi mmene lilongwe ikuonekera Koma ndi mmene ndinaipezera, ndikuyenera kuisintha ndine. Sindimasangalala olo pang'ono chifukwa ndi zambiri zimene sizikuoneka bwino. Even kutchetcha kumene. Even kutchetcha kumene amalephera kuti ya, akwanise kutchetcha. Tili ndi ena ake, I think mawa ndikupita ku office kwawo. Anangokumbakumba mwaona akumbakumba kuti akufuna kudzala maluwa. Anakumba kalekale mpaka vula ikufuna idzipita kumapeto. saku- sakupangamo chilichonse bwanji tipatse anthu ena kuti mwina chinthu ichi achitenge so izi zimatengera ma directors koma ine am not happy with lilongwe imene ikuonekera because it looks like kulibe a city kulibe meya kulibe ka- kati makhansala chifukwa chinthu ichi tisamangonena meya yekha tizichitenga kuti ifeyo ngati anthu akukhalanso mu lilongwe tikupangapo chani ifeyo ngati makhansala a mu lilongwe tikupangapo chani Ife ngati ma MP amuno mu Lilongwe city tikupangapo chani? Ife ngati mafumu ma block tikupangapo chani? Inu even inuyo mkhoza kutsimikiza munthu akuyenda pa galimoto upeza zoti amadya dowe basi angochiponya. Sakusamala kuti pamene akuponyapo akuipisa mzinda. So sindimasangalala ndi pang'ono pomwe. Komanso ndi culture imene anthu anaikhazikisa yaumve. Chifukwa ku Lilongwe kuno tili ndi culture yaumve. Sindimasangalala ndi pang'ono pomwe.
culture yaumve imeneyi mwina ngati mfumu mukuchitapo chotani chifukwa chake tiyambisa kampikisano kamene ti- tili ndi makhansala tauza kuti kudera kwa- dera limene litaoneke bwino tipereka mphoto kuderako uh, chifukwa napanga uh, clean up campaign uh, napanga launch clean up campaign last week panopa tili mu gawo limene kuti panopa tikupita ku ngwenya kukakonza msi- mzinda wa ngwenya uh, wodi ya ngwenyayo tampeza kansala kuti okay kansala iwe tidzakukonzera kudera kwako cholinga choti anthu aphunzire kuti mmene tikupanga chonchimo olo mu lilongwe takhala tiku- ta- takhala tikuyenda kumasesamo mkatikatimu kuti kuwauza anthu kuti mmene tikupanga chonchimo ndi zimene tikufuna ifeyo ngati a city muzitani muzipanga so lero tili ku ngwenya ifeyo ngati ineyo ngati meya uh, ndionesesa kuti uh, tikhale ndi timu imene iwaphunzisa anthu kasamalidwe ka mzinda Tikhala ndi anyamata azizungulira mtauni muja, akupezani inuyo mutataya china chake paliponse, muzipereka fine. Eh, kaya akutchajani 2000, kaya akutchajani 20000 ndi mmene mwapangira umve wanu. Chifukwa umvewo tikapanda kuulipirisa ndiye kuti udzipitirirabe kutani kukhazikika. China chimene imavuta ndi yoti kuno ku Lilongwe imasiyana ndi masite ena kuno kuti amalowesapo kandalendale pang'ono anthu ena amachita ncholinga choti al, agwedeze boma limene likulamula nthawi imeneyo so ndimafuna kuwauza anthu kuti tikangotamaliza zisankho zija zikhala zoti ndale zathera pati pamenepo kenaka tiyambe zotukula mzindawo chifukwa anthu ena mindset yawo ndiyoti ah, tiona 2030 alepherepa kuti cholinga 2030 zapeze poyankhira even meya amene makhansala anzake mwina safuna kugwira naye ntchito bwino amati "Ah, tione kuti ulendo ukubwera anga- a- a- a- tidzapeze pomuyankhulira so kantima ka ndalendale kuno ku Lilongwe ndikamene kamativuta yeah. Tidakali pa nkhani yosamalira mzinda yomweyo ah, munapereka mphamvu kwa anthu amba makamaka kuchita bizinesi yonyamula zinyalala Yes. mu mzinda uno wa lilongwe Ah, Koma mwina ngati khonsolo mmatenga nthawi ndi kutsatira kuti kodi zinyalala zija akatolera uh, mu mzinda wathu amakazitaya kuti ndafunsa funso limene ili chifukwa zoti uh, tikalowera mbali ya ku 25 uko mm. kwa kasengere mm. kumeneko kuli minda ya wanthu mm. munayamba mwayenderako kumene ya ndinapitako kwa kasengere um, mukadusa side side side, side yako pamapita ndinadusako kuli kwina kuti amakata amakuli tingoti tingoti mtaya ndi mtaya wovomerezeka umenewo ayi siwovomerezeka komano nthawi ina um, chifukwa cha awa anzathu opanga manyowa amene amagula manyowa ndi anthu ena amapanga choice yoti atsireni m'munda mwangamu cholinga azichosa manyowa komano chimene ife timangowalimbikisa nchoti okay nthawi imene mukuchosa manyowa mapulastiki aja tisamaleni olo mukhoza ku uza kukupatsani chitsanzo cha anzathu amene amadzala maluwa, amagulitsa maluwa. Mukapeza zoti akuyiuza galimoto ija kuti idzatayire pachani, pamalo pawo ndi cholinga choti iwo aja achotsemo manyowa. So iyi ndi nkhani yoti ikufunika kukhala pansi ngati City Council tiiwunikirenso kuti yes anthu akupanga manyowa, akupindula kumakathira m'munda mwawo komano malo amene akuzikhazika zinthuwo ndi ovomerezeka kapena ayi. so tinene kuti anthu a kwa kasengere mwina ndi amene amachita kuvomereza kuti ayi dzakhuthuleni kuno chifukwa mmene mwafotokozera ah, kuti mwina galimoto ikakhuthule pa malo pa munthu kapena mm. pakhomo pa munthu mm. zikutengera mgwirizano mwina ngati khonsolo munatsatira ndi kuona kunena kuti anthu a kwa kasengere kapena malo ena onse amene kukumakatayidwa zinyalala zimene zatoledwa mu mzindawo akumakhala kuti avomereza kuti mwina akufuna manyowa
ya ndikuyankha molimba mtima chifukwa chonena kuti inuwo munda wanu simungalole kuti usanduke bin nzosatheka ndikuyankha molimba mtima kuti ee amakhaladi kuti avomereze enanso amakhaladi kuti mwina akumalipisa anthu aja ati patseni kandalama kakuti kakuti kuti mutaye pamalo amene so ndikhoza kuyankha kuti ee koma tikakamba ku nkhani ya ukhondo ndi malo onena kuti kumeneko kuli minda ah, komanso kumafika wanthu yes. kumenekoko mm. uh, iyi ndetu kuyang'ana ku nkhani ya manyowa mm. koma ku nkhani ya ukhondo wa anthu ngati mm. khonsolo yes. mukuganizirapo motani Be, hmm. pa pompo uh, tinali tikuyenera kukhala ndi meeting ndi a uh, hefe komiti ya hefe imene uh, eh, tikhala tikukambirana kuti kodi njira imene tingathese bwanji chifukwa uh, mungowadziwisa amalawi a mzinda wa lilongwe kuti mtaya uja ulikodi tikusamusa tikupitisa msewu wa salima tinapeza malo ena amene tizika tikakhaleko tikutaya zinyalala zathu so ena amadandaula ma transport ngati anzathu amene ali ndi a private iwo amadandaula ya ma transport eh kuti anthu afike zambiri akuchaja ndalama zambiri pakhala povuta tawuza kuti no komano ife chimene tikufuna choti mzinda uoneke bwino chifukwa mkatikati mwa lilongwe simungakhale mtaya so tapanga zoti kumene kuja tikusamuse upite kusalima komano izizi tikhala pasi ndi a health tikambirana bwino bwino kuti anthuwa tiwauze bwanji chifukwa olo kuti mupite ku lizulu kuja mukapeza zoti pena akunjika zimanyowa zijadi kuti ati afuna azipanga manyowa so ndi zinthu zosavomerezeka yes koma mbali ina zikuthandiza anthu mnkhani ngati amanyowa komano tikhala pasi ndi a health kuti tione kuti tithandizana bwanji pa nkhani yosamutsa mtaya mm. kupititsa msewu wa salima mm. ngati a private akunena kuti kwawatalikira mm. simukuona kuti mwina ngati khonsolo ntchito imeneyi mwina ikukulirani no. potengera kuti mwina a private akhoza kutulukamo kuti ah ife sitingamakafike uko kulibe ngati akufuna asiye kulibe ngati akufuna asiye Asiye. komatu apa analibe munali nokha akhonsolo Eh, yes. ntchito inakula mpakana munaganiza zokuti ayi mwina titapempha dzanja Eh. kwa anzathuwa kuti atithandizire Yes. akasiya simukuona kuti mubwereranso mbuyo sizingatheke atsimikizireni Munthawi amalawi yanga chifukwa apa sizingatheke. tikuyankhulana ndi amalawi zoona mu nthawi yanga sizingatheke mu nthawi yanga sizingatheke amene asakufuna asiye tipeza anthu ena kuli anthu ambiri amene akupanga apulayi za bizinesi imeneyi amene asakufuna asiye nthawi yanga sizikutheka
timaona mtawuni ya lilongwe mm. uh, once in a while a, a, a city mm. amene anthu amango ati a city mm. a, anthu anu ogwira ntchito mm. amakhala akuyenda mtawunimo mm. mwina kumachotsa anthu amene akuchita malonda mmalo osayenera mm. ndimafuna ntadziwa kuti mwina zimenezi zimachitika kangati pa mwezi kapena kangati pa sabata uh, komanso malamulo akutinji pa nkhani imeneyi Uh, one nkhani ya malamulo ndionena kuti malonda amene amachita aja ngosavomerezeka vending in the street is not allowed chifukwa mmatha kuona anyamata aimika makabudula awo amene aja ena aja amakhala akuba ena aja afuna akathandizike so malamulo ndi zosafune- zosavomerezeka ndichifukwake panopa tapatsa mbali yoti azi- azikayima onse aja tikuwachosa olo am- a- pa- panopa mu- mu- mukadusa bridge simupezanso amalonda aliyense mwina mukapeza kumtundako pang'ono chifukwa cha makani awo komano panopa tapasa ma street oti adzira nazima chifukwa chonena kuti kuno ku Lilongwe tifuna tiyang'ane kuti muja ndanena kuti tikumanga msika wanyuwani kodi amasamba tiwayika kuti ansapato tiwayika kuti azovala tiwayika kuti nanga ah, o- o- o- oyima ndi zovala azima misewu yake iti kuti cholinga one titeteze eh, ti- tikhale ndi security yokwana Number 2 uh, tichepese umve sanitation mtown ino chifukwa ngati panopa tikuwatenga onse aja kulowa m'bwalo la njovu tikukoza bwalo la njovu kuja tikhale ndi timabenchi tabwino toti anthu aja aziikamo uh, zogulitsa zawo ndikuti akuchoka mu m1 yense uja chifukwa nsewu uja tisaname japanese inatikozera nsewu wabwino koma nkhani imeneyitu a meya mm. yakhala ilipo ndithu mm. anthu mwina mukwathamangitsa monse umoja mm. koma nthawi zambiri amadandaula kuti malo amene mukwapanga direct kuti apite mm. amakhala malo oti siwokwanira mm. kuti onse aja angafike mmenemo mm. mu mzinda wa lilongwe muli ndi malo angati ngati amenewa ochitira malonda amene mukawakusakusa anthu aja mukuyembekezera kuti apiteko Ah, hmm. muziwa nthawi zina anthu ena amadandaula chinthu choti chikhoza kuwathandiza uh, ndikupasani chitsanzo uh, ena aja mabizinesi awo amene amachita ndioti akuchokera mmashopu omwe aja amwenye aja so tinalemba makalata kwa mwenye aliyense kuti aliyense amene apezeke ndi katundu panja kuyambira deti yakuti yakuti katunduyo tikutenga aliyense amene pashopu pake msewumu tingaone zoti akugulisamo katundu tikutenga so anthu amene amadandaula aja malonda ambiri mu Lilongwe malonda ambiri Tikoza ku Wenela akhoza kukakhala. M'bwalo la Njobvu muja anthu ogulitsa timasamba awa akhoza kukhala koma osati mu M1. No. Ayi.
Koma malowa sakuti ndi osakwana kuti gulu lonse lija Kulibe amene likakhalemo. chinthu amene adzavomereze venda kuti kuvomereza kunena kuti chinthu chija chandikwana kapena ndakhutitsidwa. Kulibe. Chifukwa venda chimene amachita amatsata kumene kuli anthu. Ife anthunso ndi amene timayambisa. Tikudutsa munsewu mmalo moti tipite kumalo kumene kumagulitsidwa masamba tingotola tingowerama mommuja. kuyamba ku- ku- ku- ku- kugula zinthu kugula maspoon tikuyiwala zoti tili ndi mashopu so ife tikatenga anthu aja kuwapitisako ndikuti ife anthu oyenda o- ofuna kugula zinthu tiziya kuwatsatira anthu aja osati anthu aja atisatire ife ndi malonda no koma ife tiwatsatire anthu aja
ena mwa ochita malonda amenewa amene nthawi zambiri amathamangitsidwa mu ma street amadandaula kuti ngati khonsolo mumawalanda katundu wawo ndimafuna nditamvetsetsa kuti kodi uh, tiyerekeze kuti mwalanda beseni ya mandasi mm. zimayenda bwanji uh, munthu uja amakhala ndi ufulu onena kuti akhoza kukapanga claim back zinthu zake nanga pa nkhani imene iyi lamulo limakuunikirani motani ngati khonsolo yeah. munthu amayenera kupita chifukwa pali faini imene amapereka komano nthawi ina zimatheka chifukwa choti ndi muchigulugulu mandasi zovala zangophatikizana ndikumapeza zoti uh, zinthu zija zasokonekera Chinthu china chimene chimadandaulitsa n'choti sindidziwa kuti kunoku ku Lilongwe tinakhalika bwanji. Akulanda lero, mwina chinthu chija sunakwanitse kukachiwombola, umayesetsanso kukapezanso china ukaimanso pompaja. Sindidziwa kuti maganizo athu kunoku ku Lilongwe amayenda bwanji kwenikweni. Ineyo ndakhala ndikuziona kuti, ah, akuona munthu kuti iyi ndi LL1 ikudutsa ili ndi mbendera koma akubwera ndi kabudula pawindo kudzanena kuti, ah, ndimulande, tsono ndikamulandanso mapeto ake. apeza zoti amene aja ngoba zovala Eh, so mzinda wa lilongwe no anthu ake umaona zoti ka ah, sindikayike kuti ndikayike pati ambiri ngakhale inuwo mmapeza zimene zimazichita mukuyendesa galimoto Ah, ndabwa ndi- ndaiona blouse yo ndiyabwino mukugula Muku- basi mwaibisa sinanga khonsolo mukanika kuwakhazika anthu aja ndiye malo ndipita nyumba kwanu amodzi kakuuzani zoti mukamayenda pansi musagule chaku- chakuti khonsolo mukakhazikitsa anthu aja malo amodzi Eh. ndiye kuti anthu adziyenda chindunji Inu, kumapita kumalo mupite panopo ngati mungakwanise mupite tsoka market mukapeza mabenchi a vacant Eh? and mmene mujaso mukapeza zoti anthu aja atengaso zovala zijaso akuima nazonso ine mesa tabwera kunoko kuti ndi kumsika wa zovala why mukutenga zovalanso kuima pansepo Eh? Kum- kunoku kulilongwe sindimatha kumvesa kuti anthu ake ndingaike pati pati and chinthu choti tikangochiona ngati kuti mwina mwake yeah chimakhala no kuti ukamuuza munthu amatha kumva pompo koma pali anthu ena ake amakhala ngati m'makutu mwawo anaika muphula yeah chabwino ah, ndimafuna nditamva kuti mwina mwake musanakawafikire anthu amenewa mu msewu mm. musanakawathamangitse mm. ah, kapena mwina kuwalanda zinthu zawo mm. tinene kuti pamakhala kanthawi kamene mumayamba kaye mwawafikira mm. ndikuwafotokozera kuti ayi Apa, apa, apa ziyende motere. City ili ndi chimkweza mawu chimadusa. Olo apapa panopanso chikulengeza. Akuluakulu malo akuti siwopangira zakuti. Akuluakulu a kabaza mtauni muno simopangira rank koma anthu kusamva. Tinene kuti vuto ndi kusamva kapena malamulo anu ndiye kuti simukuwakhwimitsa kuti anthu amve? Kunakakhala zoti malamulo sakukhwima sibwezi mukuwaona anyamata aja akuthamanga mtown. Ndi ntchito yoti imene ija? Komabe a Mayor kunena kwa chilungamo mm. anyamata anu mm. timakumana nawo mwina pafupifupi uh, pafupipafupi mm. mtaunimu mm. chikuchititsa nchani kuti anthu lero alandidwa katundu mawa akubwereranso lero alandidwa katundu mawa akubwereranso kusamva mala kusamva malamulo kusamva lamulo lilipo ngati afika pokulandani ndiye kuti mwaphwanya lamulo ife munakhala zonse mwina munaphwanya lamulo. kulanda katundu yekha mukumpatsa munthu uja mwayi winanso onena kuti akhoza kukatenganso chinthu china mukungolanda katundu munthu wake mumamusiya kapena mukutenga onse timatenga onse timatenga onse ndipo galimoto ija simafika podzadza oti po- posaika apa eh, ndimapempha a CEO kuti atilembere kalata kunduna kuti tikhale ndi magalimoto angapo oti atithandize chifukwa panopa tili ndi imodzi oti atithandizire kuti anthuwa akagwidwa ano tsopano uh, asamakhalenso kuyadi azipita ku Area 3 akafika kuja asama- a- a- a- asamakhaleko tsiku limodzi koma atathako wiki ndikuperekanso uh, ndalama yokwanira koma katundu kasabwezeredwa
sabwezeredwa koma pakatha wiki imene mwawamangayo mm. wiki inayo tikawapezanso munsewu muchite zotani ngati kusamva kuli apo koma ngati khonsolo no tsopano eh. ndimafuna ndidziwe kuti muchiteno zotani kuti lero mwammanga munthu mawa mukampezanso munsewu mumachita zotani Kuti apa panopa nde ndikhoza kunama kuti tikhoza kumapanga kuti nkhani yake ndikuwa- ndiku- ndikuwamanga ndikuwamanga komweko komano kukubwerako i think ndimamva ah, akunena kuti akhala ndi rekodi ngati wapita kangapo kangapo ndekuti kwinakuno tsopano ah, lamulo lingosintha kuti ayi no kuti abakhalani kaye konkuno tikusungeni Mkuona kwanu malamulo anu ngati khonsolo mm. makamaka pa nkhani imeneyi mm. ndiokhwima ndiokwanira kuti makamaka anthuwa uh, azitha kumvera uh, mukawalanga azitha kumva ndikukayamba zina zochita uh, kapena inu mkuona kwanu mukuona kuti lamulo limeneli tisiyiretu kuli malamulo okhwima and tikatenga anthu aja timakasiya m'manja mwa apolisi ikachoka pamenepopo ukuko timasiyira apolisi m'manja mwawo mukumatha kutsatira kuti mwina mukawasiya m'manja mwa apolisi zikuyenda bwanji chifukwa pamene mukufotokozera uh, mukawamanga lero mawa ndi mkuja akapezekanso munsewu mwina mukumatha kutsatira kuti anthu aja mukawamanga mm. zikumayenda bwanji mbali inayo ya yeah, timatha kutsatira komano uh, nthawi ina munthu sungamusunge kundende chifukwa cha ma, ma, ma, ma, mandasi kwa chaka kapena kwa mwezi ndikukhulupirira nthawi inake ka- kamakhala ka humanity kenakake kamene mwina apolisi amagwiritsa ntchito koko nde sindingaloweko kwambiri kuti amatsata njira zanji kapena ife ngati ife khonsolo uh, tikaona zoti munthu uja watuluka mwachangu tikhoza kutsata njira zanji koko nde ndikhoza kunama mbali imene ndikhoza kunama koma izi mukhoza kuvomereza apa kuti ndi zimene zikuchititsa kuti ntchito yanu ikhale ngati mwina mwake kuti Ikuvuta. ikubwerera mbuyo mm -hmm. munayesa kukambirana mwina ndi apolisi kuti mwina pakhale kumvana kwenikweni kuonena kuti ngakhale mlandu uchepe komabe munthu uja ngati akupitiriza chinthucho nchisonyezo kuti sanalape makamaka pa lamulo limene agwira ntchito pa iyeyo Eh, apo ndikhoza kunama kuti nakhala nawo limodzi chifukwa chonena kuti ndakuwuzani kale kuti panopa mu office takhala muona kuti mwezi uno wa number 4 yeah so pali zambiri zimene zimafunika kuona kuti izi zimayenda bwanji izi zimayenda bwanji so mbali imene ndikhoza kunama kuti ndakhala nawo pansi ndipo takambirana zakuti zakuti kapena ndili ndi chikonzero chimenechi but chifukwa choti mwandiuza I will arrange kuti ndikumane nawo ndi ndondomeko ziti zimene mukutsatira mu mzinda wanu pofuna kuonetsa kuti pali bata komanso mtendere kuphatikizapo ufulu makamaka pa nkhani ya malonda
Uh, ndondomeko ndi zambiri zoti sindingakwanise zonse kuzitchula one uh, tikuen- tikuonesesa kunena kuti anthu akhale malo enieni amene ngati city uh, inavomereza kuti awa ndi malo ogulitsira malonda uh, number two mukulowa kwanga ndapezako zinthu ziwiri zitatu zimene ndikuyenera nditazifufuza kuti zikuyenera kukhala choncho chifukwa Ndikupatsani chitsanzo choti mtauni muja uh, si malo oti munthu angapange restaurant kayisakasa kapena munapita kupasana cherapo wina akanapanga ka restaurant kake anangomanga ujeni amayikapo tenti zipeza chazo mtauni sizoleredwa komano ndinapeza kuti ku city anapasa makalata kuti ayi mukhoza kumagulisa so pali tina n'tina tonena kuti sizumira kwambiri toti uh, tikakhalisapo ndikhala ndikuwuzani kuti njira izi ndi izi zimene zambiri ndikutsatira panopa koma panopa zambiri singakuwuzeni chifukwa choti ofesi mwezi uno ndi wa namba i think 4 ngati siwachitatu posachedwapa munakayendera msika wa wakawaka mm. pamodzi mm. ndi anduna mm. a ben phiri mm. anduna alamula kunena kuti msika umene uja usunthe mm. Mwina ndimafuna nditangomva kuti mwina dongosolo lochotsa msika umenewu lili pati pakadali pano. Uh, msika umenewu yes ukuyenera kuchoka ngakhale kuno ngati khonsolo uh, titalowa mavoti makhansala anazikana chifukwa amapereka misonkho komano uh, kunena mwachilungamo msika uja uli malo olakwika komanso m'malamulo munthu satsegula msika yekha imatsegula ndi boma

tawapasa kuti apite msewu wa bypass uko kuti akakhale kumene kuja Chabwino, mwina timvetsetse kuti koyambirira chinachitika nchani kuti msika uja upezeke pamene pajapa. Uh, mwina amene amatolera misonkho kwenikweni pamene paja ndi ndani? city amatolera misonkho komano zakoyambirirako ndikunamizani chifukwa uh, ndikhulupirira msika umene uja unayamba kalekale mwinanso inenso sanayambe kukhala- wa- kukhala khansala kapena kukhala meya so zambuyomu ndikunamizani komano ndimangovesedwa kuti amaimapo kaya ndi ambatata kaya amakala aujeni ogulisa timasambati ndi amene amaimapo poyambilila paja so anthu amene mujamo ndi amene amakhala akadera kameneka ndi amene amakhala akugula so za mmene unayambira kwenikweni ndikunamizani komano Ah, city imatolerapo misonkho and apapa ana- ana- ana- anaikweza misonkhoyo kuti ifike pa 10 million pa chaka i think anaikweza kuti ikhale choncho so city imatolerapo ndalama koma zimayenda bwanji kuti munthu afike potsegula msika wake uh, mwina mwake kenako ndi izi zino apa mukuti ayi msika utsekedwe zimayenda bwanji malamulo akuti chani Ah, malamulo samulola munthu kuti atsegule msika payekha Komano anthu ena amatheka kuti ayamba ndi zija mumanena poyambirira kunena kuti ena akungopanga timashopu tawo tosadziwika bwino m'malokeshonimu zimene zikungopanga ngati chisawawa cha bizinesi. Izozonso zi- ndikukhulupirira zoti zinangoyamba choncho, zimangoyamba choncho komano zoti city imavomereza no. Nthawi ina amatha kuvomereza akaona ndi mmene anthu chinthu chija akupindulira nacho, imatha kupita kumakatolera misonkho akaona ndi mmene anthu mwina aku- akupi- ngati pa Wakawaka paja anthu ambiri amapindulapo. so amapita kukatolera misonkho komano ndi kuti ndingalole kuti zimakhala zovomerezeka no komanso ndi mmene zimakhalira ah, ndi ndikhoza kunamizani munakhazikitsa ndondomeko yatsopano mm. munakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotolera misonkho tikayenda mtawunimu timaona anyamata ndithu anyamula mafoni mm. amajambula ka sitikudziwa kuti amakhala akujambula chani mm. uh, koma mwina mwake ndimafuna mutangotipatsa chithunzithunzi kuti ndondomeko imeneyi ikupindula motani komanso mwina kutengera ndi mukayerekeza mm. uh, mwina ikupindula motani kuyerekeza ndi mbuyomu pamene ndondomeko imene munayi musanayani uh, ah, ndondomeko ija ndi yabwino ngakhale kuti pena ndi pena sizimalephera zotsamwitsa uh, amene aja amajambula magalimoto amene mwapanga paki malo amene tinamanga ife parking cars so amapita kukajambula kuti muzilipira ndiyo ndi- ndalama yake siyambiriso ndi ndi yochepa i think ngati si 500 ndi 300 kwacha ngati pano pakwera ndithu amakhala 1000 komano ndikandalama kochepa koma amapeza zoti anthu akulepherabe mpaka kulipira ifefe tinamanga malowo kuti ya muziikapo magalimoto anu ngakhale panopa tikufuna timange malo abwino oyikapo magalimoto chifukwa uh, galimoto siungopakira paliponse mukati muone mtaunimu aliyense wangopanga lanki paliponse so zimene ndi city sizikugwirizana monga ndanena mbuyomu kuti kamtima kachindalendale kamakhalabe kakuyenda m'mitima mwa anthu so ah, anyamata amene aja apa- akutithandiza kwambiri and ndondomeko ija ikupindula kuti city ino tsopano ikukhala ndi nthawi yomatolera kandalama kochulukirapo kamene kakukwanisa kuti tina ndi tina tizikwanisa kuposa City ili ndi malo ena aliwonse amene mwina mwake anthu akhoza kumayimitsa galimoto zawo mo tikayang'ana za mu makamaka mtawunimo mm. uh, ndikufunsa funso limeneli kamba ka malo ena ngati mabanki mm. uh, ndi mashopu osiyanasiyana ndi mmene yes. anthu ambiri amakonda kuyimika galimoto zawo mm. pali malo specific amene city inakhazikitsa kuti ayi ngati ukupita banki ukuyeneka uyime apa ngati ukulowa mshopu uyime apa malo ti- malo tili nawo a city amene tima- tina- tinauza anthu kuti azipangamo park magalimoto awo komano nthawi ina zimatengera munthuyo kuti a- a- a- ali pachangu bwanji ndikangoyima pashopu pompo zinthu zosakhalitsa namba two uh, mukayiona galimoto ija ayigwira kapena akuyima aka akuyijambulabe imakhala zoti nthawi inayake anagwiritsa ntchito malo athu aja koma sanatani sanalipire ndiye chifukwa kamakhala zoti akuyo chifukwa kakujambula chonse chimakhala zoti muli mu system mwakhala mu system uja imaonesa kuti galimoto yakuti yakuti sinalipire ngati mmene amachitira traffic kuti "Oh, galimoto yakuti yakuti pakuti inathawa ndi amangolowesa number plate ifenso mu system wathu zili chimodzimodzi so ngati munayima pena pake eh, pa parking yathu osa- osalipira ndalama iliyonse ndasiwa timakusatani komano uh, mabanki muja siimakhala ntchito yathu kwenikweni kuti tidzikatola ngati shoprite ili ndi parking yake sangapite pamene paja mwina akajambula magalimoto sizosatheka ngati angabwere mwina akuiziwa kuti galimoto iyi inayima pena pake ndi amayijambuladi kufananiza ndi ku system yawo ija kuti zikufanana kapena ayi kusonyeza kuti malo amene ali mabanki masho, ngati let's say ku banki mm. shoprite mm. ndi mashopu ena akuluakulu amenewo council sizikukukhudzani ifenso tikamapasa ujeni timauza zonena kuti Eh tikamampasa munthu malo ngati akumanga shopping mall timamuuza kuti tione car park yake kuti ndiyotani. Chifukwa timayenera kudziwa kuti dera ngati mumanga shop ndekuti pazibwera anthu ena amene aziyenda pa galimoto ena aziyenda pa bus ndiye tione. Chifukwa chake mukapita pa gateway mukapeza popakira njinga za moto pena popakira magalimoto. Lilongwe City is the uh, country's gateway to the whole world. How you relate how are you relating with the uh, diplomatic mission and the corporate world

I will talk, ab- uh, talk about I will talk more about, uh, about the city uh, when I have uh, a conference uh, uh, w- within this month. I will have a conference where I will, I will tell people about my legacy. And ndimafuna ndiyankhule ndi mtundu wa amalawi amene apezeka muno mu Lilongwe city kuti uh, tapanga launch clean up, uh, clean up campaign imene tikukonza mzinda wa Lilongwe komano ndizomvetsa chisoni kuti takonza dzulodzuloli koma kuti mupite leroli mukapeza zoti muli zinyalala zochuluka ngati zayamba kale zi- za- zitabwera kalekale so ndimafuna ndipemphe anthu amene apezeka mu mzinda wa lilongwe uh, kuti tisaonane mkamwa kufiira tikamati tikubwera mmenemo tikabwera ndi chiganizo china musaone ngati anthu tikuwalakwira chifukwa chonena kuti nzosatheka kuti ifeyo tayamba- tayambisa chinthu ngati city inu anthu amene mukupanga business malo omwewo ndi kumachiwonongaso number 2 ndimafuna ndiyankhule ndi a amene akupanga njinga zakabaza ndithokozeso a a mra kuti panopa alinso ndi campaign imene akugwira njinga zimene zili zosakhomera njinga mulilongwemu nde zikunyasitsa kwambiri tauni sikuoneka bwino so ndimafuna ndiapemphe a akabaza association kuti andi a atatichotsera maranki mtaunimu chifukwa kumene kujaso kuli anthu amene amayendesa namba 3 amaminibasi angosandutsa paliponse depoti yawo so chimenechinso ndimafuna ndipemphe amene amayang'anira